a mfumu lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhuzana ndi mtsikana amene ukwati wake walephereka chifukwa cha azibale ake mtsikana ameneyu dzina lake ndi jacinta jacinta ankapanga chibwenzi ndi mnyamata wina amene amatchedwa thomas nde anthuwa akhala apanga chibwenzi kwa nthawi yayitali akhala apanga chibwenzi kwa zaka zitatu nde mu nthawi yonseyi thomas ankangomuyang'ana jacinta kodi mkazi ameneyu angathe kusunga banja kodi mkazi ameneyo khalidwe lake ndilotani ndati aona kuti ma qualities a mkazi wabwino a mkazi wapanyumba ali nawo kenakono anamuuza jacinta udziwa chani ndifuna nkakumane ndi makolo ako zotsatira zake jacinta adamuuza thomas makolo anga akakhala pakhomo ndizakuuza Sande litafika, Thomas adalandira foni yochokera kwa Jacinta. Be, makolo anga ali kunyumba, ungathe kubwera? Thomas adapita kwa Jacinta ndi kamowa m'manja chifukwa choti iye uja mapulani ake adali okaonekera. Atafika kumene kuja sanawabisire mayi ake a Jacinta. Adawauza chilungamo. Ine mwana wanuyu ndamukonda. Ndifuna n'tam'kwatira ndipo ndakhala ndikupanga naye chibwenzi kwa zaka folo. Zotsatira zake mayi ake a Jacinta adali osangalala. Anam'vomereza Tomasi kuti akwatirane ndi mwana wawo. Zotsatira zake Tomasi adawauza anthu aja, Ndifuna list. List ndi kapepala kamene amalembapo zinthu zimene akufuna. makolo ake nde analemba china chilichonse adampasa Thomas kalist ka zinthu zimene zidzafunike nde zotsatira zake Thomas adamuuza Jacinta ndiperekeze anatuluka m'nyumba ankapita pamene wapanga park galimoto yake nde ali mu njira kudapezeka kuti ma brothers azibale ake a Jacinta adafika a mulamu tithireni ina yake nde Thomas adawauza azibale ake a Jacinta ine panopa ndilibe ndalama next time ndikadzabweranso ndidzakupatsani ina yake koma azibale ake a Jacinta aja adamukakamira brother in law simungachoke panopa opanda kuika kenakake tiikeni kenakake m'manja kenako muzipita nde thomas adakanitsitsa kuti panopa ndilibe ndalama koma anthu aja adamukakamira ndipo Jacinta ankangoyang'anira zimenezi zikuchitika. Zotsatira zake, mwamanyazi Thomas adapita m'galimoto, adatenga ndalama imene amafuna agwiritse ntchito ina kuwapatsa anthu aja, kenako adanyamuka kumapita. Nde atafika kwawo, zidayambano kumpweteka. Zotsatira zake, adapanga chiganizo chomuimbira foni Jacinta. Adamuuza kuti, Be, udziwa chani, ine ndimakukonda kwambiri, koma za banjazi iwalani. Iwe ndi ine Sitingakwatirane, Jacinta anali odabwa. Kenako adayamba kumfunsa Thomas, chakupangisa nchani kuti usinthe maganizo, kapena mwina chifukwa cha azibale anga aja? Khalidwe limene aonesa? Ngati zili zimenezo, ndalama yako ngathe kukubwezera. Chonde usasule ukwatiwu, Thomas adanena kuti nono, ine sindikufuna mavuto, kuli bwino iwe ndine tilekane. Chifukwa chakuti khalidwe limene aonesa azibale ako? Aaa, sindingakwanitse. Kuti ndikukwatire, ndikhala ngati ndikuziitanira mavuto. Apapa tikupanga chibwenzi, aonetsa khalidwe loipa limene lija. Ndiye titakwatirana, zingathe kutha bwanji? Zachidziwikire angathe kundipanga chipongwe chifukwa cha zinthu zanga zomwe. Aonetsa mtima woipa kwambiri. Wakanitsitsa sakufuna kukwatira Jacinta chifukwa cha azibale ake. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu enaake mutengere phunziro. Ndimakamba nthawi zonse akuluakulu. Mukamaona zinthu ngati zimenezi, ndi bwino kumazipewa zisanafike povuta, chifukwa chakuti zinthu zazing'ono ndi zimene zimabala zinthu zazikulu. Ngati mwamuna akukumenyani, osamangodikira adzasintha adzasintha, tsiku lina sadzasintha adzangokuphani chifukwa choti munakanika kuzipewa. Chitsanzo nchimenechi. Chonde guys, khalani osamala mu china chilichonse chimene mupanga, kumazindikira ma red flag mwachangu.